Otu o si wee gaa ụbọchị taa wụ Tuesday. Na United States docket, anyị nwere ife a na-akpọ core CPIMM, CPIYY, CPIMM and eh, CPIYY and eh, all the datas wee gbadanata ala ka ndị oyibo na-akpọ below expectation. O nye ha ọnụ and nwa obere oge, onye isi ụlọ akụ nke obodo Trump ka a na-akpọ Federal Reserve Chairman nwoke dị ebube Kevin Warsh. Ọ nyanwa bụkwa onye ji ọfọ United States dollar ya ekwuo okwu, dollar agbalie elu, o nwekwa ka ọ ya esi wee kwuo, dollar agbadanata ala. So ọ na o nwee ka o si wee kwuo okwu, okwu ya na-ada ọgụ ọgụ ọgụ ọgụ ọgụ ọgụ, ị maa na dọla ya arịli elu. Ọ na-ekwu okwu, okwu ya na-ada udo udo udo udo, dọla agbatu. So ọ ya ka a na-akpọ hawkish and eh, dovish. Hawkish wụ ị ma hawk ka o si eme ọ nọrọ n'elu egbe, ọ na-eche ihe ọ ya ebu,

na two hours time frame maka na ihe four hours ya enye gị two hours can also do the same the price action is similar you know on intraday uh, ọ ya adị mma that na ị focus analysis on

ma ya respond here, yes, the probability that ha ya respond here at this level e defend this level and I will place emphasis on why here will most likely be respected based on the price action. so ife m ya ịtụle ebe a bụ ife mere ha ji wee zụọ ebe a so m na-achọ ịkọwa ya ka o nwee ike

so ama ma ọ ya eme ma ọ ya eme but what I'm telling you bụ the structure of the market so ka anyị lee anya ebe a e nwere descending trend line structure in a bearish channel and ka m si wee na-afụ ya ị lee anya mgbe m postukwara my last post ebe m gwara gị dat na ahịa a na-aga ịgbali agbali and otu a m si kwuo ya otu a ka o si wee mee otu a ka o si wee mee So ife ọzọ anyị na-afụ ọ na ọ na fa jide 4032 fa defend ya ọfụma then ọ ya abụ dat na from ebe a na isi ebe a na tiwara isi but ọ na aka aka wee dapụ ha ebe a ị fụkwa na anyị agbatugo ebe a anyị agbatuzi anyị agbatuzi ka e take out the current high mm, ọ ife ya eme So depending on the time on two hours time frame, abata ebe a with a strong wick rejection or form or W structure, a bullish price action. And ọ ebe a ka a ya elewe anya ma a ya azụ ma a ya azụ. So ọ ife nọ na ife a bụ e nye ndị ebe a e nye ndị ebe a. Ị fụrụ taa ndị bulls azụọ ozugbo ndị bulls zụsịrị during uh, the peak hours of um, London uh, and the opening of uh, um New York market fa azụọ ọzọ now fa na hand over to Sydney market so e nye ndị ebe a e nye ndị ebe a Sydney na take over and anyị afụgo all the information coming out from the consumer price index which are ihe a wụ um the evidence uh, Federal Open Market Committee ndị na-ahụ maka ihe ego the heads of all the central bank ndị ke nọ na Dallas ndị ke nọ na Louisiana ndị ke nọ na New York ndị ke nọ na California all the heads of all federal Central Banks fa ya ezukọ ọnụ under the umbrella of FOMC fa ya bịa gwe all this data ka a ya agada a ya ele CPI a ya ele GDP a ya ele fa niile elechaa fa niile elee anya ma PCE index so ọ ebe a ka e ji mara ma a ya etinye ego ma a ya etinye ego because the last FOMC meeting under Kevin Warsh onye ka take over from eh, Jerome Powell ya nwa sị that na ihe gbasara ihe itinye ego interest rate wụ Ihe gbasara lending between banks and bank na ndị mortgage that na it will be data dependent na ọ wụghọ because ọ wụghọ etinye ya ọ gbara na-aga like lekwe na afụgo afụgo CPI na CPI na-agbada agbada last time anyị anyị lere PCE PCE na-agbada agbada na anyị na-ele employment na nwa obere oge na ndị oriri apụta na fa nwekwaghị ọrụ na o nwe ọrụ a na-arụ na ha na-ahụ ọrụ a na-arụ ife ndị a na-ewe na-akpasu ndị FOMC committee members iwe fa nwere ike were iwe a na-asị okay Otu o si wee dị na fa ya ahapụ rate, last rate was three point five three point seven five so o nwere ike ọnwa na-abịa na asị okay anyị hapụ rate like that, ọ na-ahapụ rate like that ị fụ na nsogbu ya adịkwa. A hapụ rate like that then ị ya afụ investors ndị a na-akpọ hedge funds ndị a wee ribe ego ego a na-agwụ agwụ. Fa ya asị okay ebe unu si otu a wee dị because at that moment na ten year treasury bond yield ga na-agbadakwa so a ya ewerezie ego a na etinyezi ebe a na ị fụ ya ozugbo ozugbo ị fụ rocket ebe a gbanyezie fim. ọ gbanyezie fim bụ Tinubu ya na na-alazi unu so ife a bụ nsogbu a na-ama ka esi eme ya and ya nwa wụ Kevin Warsh nwoke nsogbu okwu ọnụ ya dịka okwu ọnụ Chineke ife na ife ọbụla o kwu ife ya na-adrive market ọ sị na taa na na a ga-echenji rate from 3.5 3.7 to 4.0 ị fụ the whole market dynamics wee chenji Euro USD na-ebe you know USD JPY na-ebe gold silver copper na-ebe onye ọbụla na-ebe sa akwa So okwu ọnụ the man dị abụghị ọ bụghị okwu ọnụ ụmụaka. Kevin Warsh awụghị ọtakịrị ahịa gbasara ihe ego as long as obodo Trump dị concern. Ọ ya number one Apex head. Otu a na-akpọ CBN head ka a na-akpọ nke ha Federal Reserve. Onye wụ onye isi ụlọ akụ. Ihe ọ bụla o kwuru wụ final. So nwoke ị na-ele anya nwee ka o si eme. Ọ naghị ekwu oke okwu. Ọ nwoke nwoke okwu ntakịrị but mkparamagwa ya ọ na-egosi that na ọ ma ihe ọ na-eme and Ebumnobi ya wụ i make sure that na inflation e return ya to two percent mandate which nwa obere oge na ọ ga-eme ọ ga-eface ndị federal okwu m ọ ga-eface members na na ya nwa wụ ya upper chamber ọ ya bịa kwuo ife na-aga maka ihe gbasara inflation n'obodo so ọ ya ka the man ji na-agba kịtịkịtịkịtị na-ele anya ma a ya-ewetunata inflation within the mandate of eh, Federal Reserve which is two percent but at the moment now inflation kagodi nkụ, ndị mmadụ ka na-agagharị na ọrụ adịghị, a na-eme sọ oriri oriri na-ewe sọ paycheck na-agabisiarị ahụ. So ọ ihe nọ n'obodo a a na-eti Amerịka Amerịka, ndị na-enweghị ọrụ ebe a ka na a ka nọ nkụ na-agabisiarị ahụ na ahụ. So ọ nweghị ịgba agawa ebe a bụ isiokwu. Ha na-echeck unemployment data na-afụkwa ka ka fa si ebe no job no job. So ọ ife a ka Kevin Warsh na ndị other heads of eh, You know, central banks, ya-ele anya. Now, e nwere very strong structure here on four hours time frame and it translates very well on two hours time frame. Technically, ọ nwee ka price si wee dapụ ebe a ị ya-afụkwa na ihe a ihe a ya abụkwa the next eh, line of defense where I see buyers pitch technical support and ka m put ya into context so ka ka- ka o doo anya ọfụma ị bịa fụ ya ebe a na Ebe a wụ support structure. Ebe a wụ supply roof. Ebe a supply roof. Ebe a wụ support structure. So ị bịa fụ that technically ọ na price wee return ebe a, ị fụ that na ndị a na-eme ihe ego, ndị a na-akpọ hedge fund, ndị eriwe eriwe agwụ agwụ, ndị ego ha ego ha nwere enweghị ike ịgwụ agwụ n'ụwa, ha ya anọkwa ebe a na-eche. A na-akpọ ha bullish OB. Ndị a abụghị abụghị nri, ha wụ ndị ego, ọ hanwa wụ, ọ hanwa ji ego, ọ hanwa na-ahụ maka ihe CBN. Ihe ọ bụla wụ ihe ego ha, ihe a na-azụ wụ na billions na billions, a naghị eme ihe ụmụaka. So anyị abata ebe a na abata ebe a na fa nwere ike form kwa W structure, another bullish price action, itiwakwa. So ahịa nọ na ya. So ka anyị lee anya ma a ya-edefend 4032.73. I'm very optimistic after e nwere this uh, strong rejection at uh, 100, 4100 due to uh, very weak, uh, you know, below expectation uh, data from uh, United States, uh, uh, you know, Bureau. So ife ị na-ele anya bụ ọ na o nwe ka ọ ga-esi wee gbadata n'ebe a, ị lee anya ma market ọ ya akwụ ya ọkụ 50% retracement because at this level now it's almost at 50% retracement. Market mepere Ị bịa lee anya otu a m si wee kwuo ya, m nwekwa another structure again here. Ị lee anya ebe ahụ, two hours, ị ga-afụ another structure here. A descending trend line creating series of uh, lower low, lower high, lower low, lower high, we had a break of structure. After that, ị wee bịa fụ that na market adịba bịa react ozugbo. And ekwukwere m ya during uh, ee Asian session mgbe e ji wee mepee ma asịkwa na lekwa ebe ife a na-aga otu m si wee fụ ya otu a ka o si wee mee a na-ekwu ekwu ọ na-eme eme ee time adịrọ otu e si kwuo ya otu a ka o si eme ekwuru m ya ị check my past post ya afụ ebe m kwuru ebe a na na market a gbadata ebe a na and otu a si wee kwuo ya ka o si wee mee fụ ife a na-eme ebe a you know, ọ na-ecreate nnọọ ee, lower high lower low lower high lower low lower high lower low o break structure Use o ya as resistance, o break ya again, use o ya as demand, price e return ebe a, boom, o tipu. So o wee nye ndị ebe a, nye ndị ebe a, ndị Asia ga-enye, London enye, New York abịa sị mba, echenjie course. So ife a na-ele anya bụ ka m si afụ ya, Asia, ndị Asia nwee ike pụta that na 4032 fa ya azụ afịa, fa ya azụ ya, And uh, with the information I now have about last PCE, a preferred uh, Fed gauge, and with the current uh, core CPI MM, core CPI YY, and uh, the Fed chairman Kevin Warsh, akparamagwa ya na-egosi that na ọ dịka ọ na-achọ ime udo ọ na ọ na-achọ ime udo based on information ọ na-abụ then ị ma that na dollar ga-agbadata ahụ so ka anyị na-elegoro ya anya na anyị enwe next uh, FOMC meeting Federal Open Market Committee Ndị na-ahụ maka ihe ego n'ọnwa nke a, around 27, 28, fa ya ezukọ. So onye ọbụla ya abanye aka, onye ọbụla ekwu uche ya, ma ya etinye ego ma ya etinye ego na interest rate. So i kwuo na ya etinye ego, ya enye reason. And reason ọbụla ya enye will be data dependent based on information such as ka anyị nwere today about their consumer price index, ndị oriri. You know, obodo a na-eriri m ego. So ọ ife ndị a ka anyị agara asị wee maa ma a ka ya ahapụ rate 3.5 or

Ejila ya egwu egwu maka na ọ ya nwa wụ ọ ha nwa wụ okwu okwu ji mba. Otu ọbụla anyị si wee kwuo ya, otu a ka ọ ya-esi adị. Their verdicts are final. So anyị a-watch the next FOMC ka anyị mara ife Kevin Warsh, onye isi ụlọ akụ Federal Reserve nke obodo Trump na-ekwu. So ya nwa ya nwa dị a little bit eh, ọ dị a little bit eh, hawkish ihe ihe interest rate na-adị ya mma n'ahụ. mgbe ọbụla ihe na-agụ ya ka e tinye ego ka e tinye ego ka e tinye ego so I think ọ ka na-agbada ọ ka na-agbada and um, m na-ele anya na ọ ya-eruzu over 50 percent retracement and at um, 4032 ọ dị ka a ka ya-azụ ebe ahụ ka m tinye ya as reference 4032 so ọ dị ka ahịa ọ ga-azụ ebe ahụ 4028 akwenye ya 27 so sometimes ha na-eseek liquidity so ife ị ya-eme bụ ị ya-echeki on a lower time frame so on a lower time frame ị chọọ structure on a lower time frame then from ebe a ị ya-abazi maa ma ị ya-abanye na ị ya-abanye then at the same time ị ya-echeki the structure of dollar index and the US 10 year treasury bond yield ka a maa ka o si aga so ọ ife dị n'ebe a